ọ wee fere ụbọchị ahụ ọkwa anyị si na anyị bụ ndị ndị ka wee mara ihe ihe anyị kwenyebu na ya anyị nọgide ya sizie na anyị ekwenyehọzi na ya ihe anyị maara na ọ na-arụrụ anyị ọrụ anyị nọgide ya sị mba na o sohọzi na anyị chọrọ ime nke ndị nke ndị ọcha nke ndị esi ga-esi kwuo ya nke ndị gụrụ oke akwụkwọ mana ihe a bụ ihe ndị nna nna anyị ha kwenyebu na ya anyị nọgide sị mba na o sohọzi ka m kọrọ gị agafete m na ihe onyonyo ụbọchị ebe onye ọcha nọ na-ekwu sị na o nwere nwa ya ọ mụrụ na nwa ahụ na-echeta ụwa ochie ya na nwa a na-agwa ya ihe niile mere na ọ na ọ na-echeta ụwa ochie ya ọfụma ọ kọchara ya ihe niile mere na ụwa ochie ya ahụ ọ wee sị ya mm, ka etu ọ o wee ruo wee kọrọ ya ka o si nwụọ wee sị ya na o si n'elu daa na etu a ka o si nwụọ n'afọ ọ gwara ya na ọ nwụrụ gwa ya afọ one ọ dị tupu ọ nwụọ nke nwaanyị wee sị mba na ihe akarịgo o wee nwa akọchara o wee were ihe a wee gaba wee gaba ebe ahụ nwa gwara ya ha wee ruo ebe o wee bụrụ eziokwu ha bịa sị ya na o nwee onye ha nwere mpa nnukwu ha mgbe nwa nwụrụ na etu a ka o si nwụọ nka nka wee kọwachara wee bụ na ihe nwa ahụ na-ekwu wee bụrụ eziokwu biko ịlọ ụwa dị ya ọkwa unu si na reincarnation is not real hmm. anyị soro ndị ọcha anyị hapụzie ịlọ ụwa anyị na-akpọ ya kpọzie reincarnation anyị si na reincarnation is not real is that right it's okay i'm here to prove you that reincarnation is real it is real and it is real in all aspects i've, I've encountered it m ga-akwa ife na ekwela ka m were maka iwe na were iwe wee sụba oyibo please let's be calming down you get cool okay for real ịlọ ụwa dị ịlọ ụwa dị ọfụma ọfụma ejigodu m mmadụ naabọ m ma bụ nwanne m wee mara na ịlọ ụwa dị i don't know no english amaghị m ihe mere eji wee si na ọ dịhọ na ọ naghị emezi maka na anyị afụtago ọ dị anyị ka anyị agụgo akwụkwọ anyị sizie na ịlọ ụwa adịrọ okay it is okay no it is fine very very fine kedu ihe mere na iji si na ịlọ ụwa adịrọ if you are going to give me a point iji si na ịlọ ụwa adịrọ I'm going to give you 10,000 points m ji si na ịlọ ụwa dị ihe m ji ekwu etu a bụkwa na akọwago m ịlọ ụwa ọfụma ọfụma ọtụtụ n'ime unu wee sị m mba kwa o na ịlọ ụwa eso unu sị m mba kwa o ka ị na-ekwu ihe a tata o sozi ka o so ha ndị ahụ anyị na-ele anya ọkwa ha bụ ejizi ọnụ ha wee na-akọzi maka ịlọ ụwa let me tell you a story i have a brother very cool calm brother anyị wee mụọ ya o wee na-eto anyị chọpụta na na o nwere na ọ na-echetatụ ụwa ochie ya na ọ na-echeta ya mgbe ahụ o pere mpe ofu ihe anyị nwegasị ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche ji wee sị na na nwa na onye ọ lọrọ ụwa tupu a wee sị mba na a ga-aga chọta ma eziokwu eziokwu ka onye a ka ọ lọrọ ụwa ka ọ na ọ bụghị onye nwa nwoke anụwa m na-agwa gị bụ onye ji ezigbo ego tupu ọ nwụọ mana ọ nwụchuru anwụchu ọnwụ n'oge etu o si nwụọ n'oge bụ ihe ka ọ na-eri wee daa ihe ahụ ọ na-eri nri ahụ ọ na-eri wee daa nwanne m ugbu a anaghị emetụ nri ahụ ọnụ ọ bụ na a sị na e tiri ya ihe na nri ya ọ pụta ụwa kịta ihe nri ahụ anaghị aba ya n'ọnụ nri ahụ anaghị ọ gbasaghị ọ naghị aba ya n'ọnụ ihe ọbụna gbasara nri ahụ o nweghị ihe ọ na-adị eru ya nso anyị amabekwa ihe na-eme mgbe ahụ anyị gụpụ nke ahụ o wee ruo mgbe ọ na-eru dịka afọ anọ afọ atọ afọ anọ ọ na-ekwutụzi okwu mgbe ahụ mgbe ahụ ụlọ ọ na-arụ ọ na-arụ ụlọ niile ọ na-arụ tupu ọnwụ egbuo ya ụlọ ahụ ọ na-arụ ọ na-abụ afịfịa ruwe n'ụlọ ahụ ọ gakwuru mpa m ọ sị ya ọ sị ya daddy o jiri ọnụ okwu ụmụazị sị ya kpọọ ndị mmadụ ka a rụchacha afịfịa dị n'ụlọ dad m asị ya ka ihe gbasa gị n'ụlọ hapụ na hapụ ụlọ ahụ anyị ga-arụcha ya ọ sị mba na afịfịa etotugo obere obere ego na mana asị ya ya nwee ndidi na a ga-arụ na a ga-arụ ya na a ga-arụ ya ọ sị mba na a gaghị arụ ya na ọ sị rụọ ya taa echi ego ma ụnụ m agba nke si eme ka m ga chọọ ndị ga-arụ ya ihe ọ ga-eme bụ chi na-efo ma mgbede ụbọchị ahụ ọ garụwa ya n'aka ego m bịakwutezie nna m bịakwutezie sị ya ka ihe ị na-eme ebe a pụta ebe ahụ ọsịsọ ụgbarịa m asị pụta ebe a ihe ya ha agbaa gị o bere akwa pụta obere oge i mee anya etu a mee anya etu ọ nachi ebe gara bịa mana ịrụchacha ya etu ọ pụta sị daddy thank sir daddy thank sir nwa na-asị ah daddy thank sir anyị nweghị ihe anyị kpọrọ ya o wee ruo ofu ụbọchị ihe o busacha n'ụlọ ahụ ya bụ ihe o busachara o ji arụ ụlọ tupu onye a anwụọ mmadụ wee bịa buru ya anyị amahụ na mmadụ buru ya onye ma bịa bịa gwa anyị gwa anyị sị anyị etu o si mara gwa anyị sị anyị na na mmadụ buru ihe a na onye buru ya anyị gakwuru onye ga-anata ya I am telling you nwa dị 4 years anyị gaa ebe ọ bụ na a na-achọ ihe aha atụ na ihe aha adịghị n'eziokwu na e buru ya n'eziokwu ọ pụta wee bido bawa mba nna m wee gakwuru onye a wee bido bawa mba do you know that at the end of it na onye ahụ buru that onye ahụ buru ya that was when my dad say mba we need to go i need to do something about you ọọzi mgbe a ka nna m pụtazi wee gazie ma amaghị m ka ha si mee ya ma nwaanyị ka m bụ ọ bụrụ niile ka m so ha gaa emekwa m ka m jụtacha mana a sị m gaa zuo ike ana mgbe oge epụpụ m mpe nke wee ruo wee chọpụtazie wee kapụzie ya na icheta ụwa ochie ya etu a ka o si kwụsị icheta ebe ọ na-adị echeta ya mana do you know the amazing thing is that anyị ncha niile he is different o yihe anyị o yihe mummy m o yihe daddy m ihe onye o yi gaghị the man photocopy the man m sị gị photocopy like ọnwụ ya na mmadụ zi mmadụ n'ime ihu photocopy the man ọ kwa onye nwụgoro tupu a mụọ ya I, I think ọ nọgo 3 years ya 3 years after ka ọ nwụcha before a mụọ onye nwa mgbe ahụzi ka mgba ka mhambetigwara si o o o o so no ihe a na-eme ọ mahọtakwa e si mezie ya ọ kwụsị ichefu ya ruo kịta omume that man ka o bu gị na ya ejighị okwu gị na ya anaghị akọ ọ pụta ụtụtụ sị gị ị bọọla chi kpom ọ dịwakwa mgbe ọzọ ụtụtụ ọzọ o ji- o ji asịwa gị ị bọọla chi so i don't know the reason e ji sị na reincarnation adị nke atọzi these are just the two main people godi i dị shop nke atọ bụ nke obere nke ahụ bụ na mgbe a mụrụ ya nne nna m nwụchara ọ nwụchara ozugbo o mee dịka next year after one year mụọ ya nwa but then ọ ka dị nna m n'ahụ na mummy ya nwụ ọ ka na-ewute ya you get ọ ka na-ewute ya na mummy ya nwụ so were ofu ụbọchị wee nọ na nrọ o wee fụ mummy ya wee bịapụta wee sị ya nwa ya ebezina akwa na ya na ya nọ na ọ bịakwutego ya na ya na ya nọ sị a bịakwute ya ole o wee sị ya na na ọ ya bụ nwa ya ahụ a mụrụ ọfụ mpa ya sị ahapụ gị kee ka ọ ga-esi mara na ọ gị o wee sị em mbọsị ahụ ọ natara akwụkwọ o wee chọọ imeziri ya ihe o ji eku mmiri o wee na-aṅa mgbe igwe ọ bụrụ na unu ma unu ya ama ihe bụ mgbe igwe o wee na-aṅa mgbe igwe ya n'ọkụ ka o were anya chere ya ihe o ji agba mmiri ha amaghị ka ya na mgbe igwe si wee jee mgbe igwe ahụ wee wụọ ya na n'aka o wee yie aka ahụ wee buru apa ahụ o wee sị ya na iru ebe a na ọ ga-ekiri nwa ahụ na apa ahụ na o bu ya na o bu apa ahụ na apa ahụ dị ya n'aka ọzọkwa ọ ga-eji mara bụ ya kirie azụ ntị ya na azụ ntị ya na a kpọpuru ya akpọpu n'ime mana ọ pụtaghị ebe a na a kpọpuru ya n'ime mana ọ pụtaghị ebe a na ọ ihe a ka ọ ga-eji mara na na na onye nwa bụ ya nọ ọ sị na ọ ihe a ka ọ gwasịrị ya nna m wee manie na nrọ wee gbara bịa kulite nwa wee nene nwa ahụ nene azụ ntị ya wee bụ na a kpọpuru ya n'eziokwu nene aka ya ọ bụ na ya bụ mgbe igwe dị ya n'aka nna m wee bebe akwa wee sị ya e mma m o, ị nata ruo mbọsị ahụ bido- bido ụbọchị ahụ wee ruo ụbọchị nna m nwụrụ ihe ọ na-akpọ ya bụ mma m nwoke ọ nwoke o, mana ihe ọ na-akpọ ya bụ mma m but you know the funny thing about that mark bụ ka ọ na-eto ka the mark na I'm going to snap it. It's not even issue of. Ka ọ na-eto ka the mark na-asaba more and more. Instead of going down, ọ na-asa more and more. Don't worry, ọ gara akwụkwọ kịta mana ọ nata na-emezi video edit, I'll put it.

so because you don't believe in reincarnation does not make does not na na una choice english on here because you don't believe in reincarnation does not mean that it doesn't exist it exists it's just that you don't believe in it so you should not shut people up with kwete na omere kita na ndị ọcha na-apụtazi go to youtube search it on youtube ndị ọcha na-apụtazi asị gị that yeah reincarnation exists but i used to go ahead and say it does not exist because why biko ọ bụla ka ọha m nọ na echefukwala ka ị subscribe aha m bụ ọmarịcha bụ igbo ọ bụ na nke a zabi igbo afa m bụ ọmalịcha bụ igbo ọ bụ na nke a bụ mgbe na-esonyere m echefukwala ka ị subscribe ngwa ka e mesịa